moni ndine jackie iyi ndi nkhani ya tshegofatso pule amakhala ku south africa ku durban she is the protagonist of our story nde buckle up kapezeni katengeni kapu ya tiyi timwe tiyi uko tikukamba nkhani thank you uyu ndi tshegofatso pule amakhala ku durban iye amakhala ndi anti ake iyeyo ndi azibale ake chifukwa choti makolo ake anamwalira ali wang'ono naye amathandizana kulera azibale akewo amalimbikira amakonda izi za fashion za beauty za ndi anapezeka kuti anapeza ntchito ku kampani yotchedwa mac yomwe imapanga ma cosmetics osiyanasiyana ma lipstick ma powder chani Nde ali kumeneko anapezeka kuti mu chaka cha 2019 anakumana ndi mamuna dzina lake Ntuthuko Shoba. Ntuthuko anali nayenso amalimbikira zomwe amapanga ntchito yake, amalandira salary yabwino ndi ku South Africa ko amalandira 3600 pa mwezi ma rands. Nde analibe ndi ndalama yabwino ndithu anali amadziwika kunena kuti amakonda azimayi kwambiri Ntuthukoyo. Anali tizibwezi tingapo koma anali ndi chibwezi chimodzi chimene amachitenga kuti uyuyu ndi mkazi wake dzina lake Rosita and amafuna kuti akupanga akwatirane naye Rositayo anali akupanga mapulani opanga ukwati e, Tshegofatso amadziwa kunena kuti mamunayo akupanga ukwati koma analibe nazo ntchito anapezeka kuti anatenga mimba nde Tshegofatso atamuuza ntuthuko uja kunena kuti ndili ndi mimba ntuthuko sizinamsangalatse anaona kuti zimsokonezera mapulani ake aukwati nde anamuuza kuti ukachotse mimbayo anachita makani tshegofatso kenako anaona kuti sizithandiza anakachotsa mimba ija nkumakhala koma ngakhale anachotsa mimba choncho nkuona kuti mapulani aukwati akupitirirabe ntuthuko uja tshegofatso amapitirizabe kuyenda naye kuzemba naye mpaka anatenganso mimba yachiwiri koma ulendo uno sanamuuze msanga ayi kunena kuti ali ndi mimba anam'bisira anadikira kuti mimba ija ikule pang'ono kenako nkuzamuuza bwino kunena kuti ndili ndi mimba koma sindingayichotse chifukwa choti mimba ndi yayikulu kale nde ntuthuko zinamunyasa kwabasi anaona kuti uyu amusokoneza tshegofatso anakaya chinali chikondi anafunitsitsabe ndithu ndi amayembekezera kuti ntuthuko amuthandiza koma Ntuthuko samamuthandiza ayi. Tshegofatso anayesetsa kumpempha Ntuthuko kuti uzindiperekeza kuchipatala ma appointment Ntuthuko samapita. Kaya ndalama samapereka, analibiretu nazo ntchito. Ndiye akatero ayambe kumtumizira ma message odandaula pamene paja chani koma analibiretu nazo ntchito. Tshegofatso amakhalira kutumiza ma message ine mm, pepa ati kumpepesa Ntuthuko pepa ndinatenga mimba sichina cholinga changa ukuoneka kuti ulibe nazo ntchito ulibe nazo chikondi chani mameseji oterowo basi kuti kuyesesa kufuna attention kaya koma uyuyo anali akadali bize kuti apange chikwati ndi mkazi wakeyo akakhala basi mameseji e eh, poti basi mwakonda mkazi winayo ndisakusokonezeni ndi akazi anuwo zoterozo koma mayankho ake amene amalandira upandaso pake osadziwika bwino kenako Tshegofatso anapeza kuti mimba ikukula masiku akupita. Koma Ntuthuko samalabadabe. Tshegofatso anayamba kulandira mameseji odabwisa. Mameseji one basi kunamba yoti samayiziwa amanena kuti eh, umatha bwanji kumayenda ndi amuna a eni ache. Kumakhala ngati umamulalatira koma namba samayiziwa kuti ndi ndani akumulembera. Ndiye iyo fosi amayankha kunena kuti a a zako izo ngati zikukuwawa iweyo samusiya bwanji zoterozo ndimtenga mamunayu uwonanso zizakuwawa mamunayo akakusiya akhala ndi ine zoterozo koma samadziwa kunena kuti akumutumizira mamesejiwo ndi ndani namba ina yachilendo kenako khale khale nkhani inali yonena kuti Ntuthuko sanauze abale ake kunena kuti Tshegofatso ali ndi mimba sanauze mkazi wakeyo kunena kuti wapereka mimba amangozibisa zinali zakumbali nde uyuyo amalimba nankumuuza kunena kuti uwauze abale ako uwauze abale ako ndi amangomunamiza kuti ee eh, ndiwauza chani ndiwauza abale anga koma palibe amene amamuuza koma kenako modabwitsa anapezeka kuti anangoonesa ngati kuti wayamba kukhala interested Ntuthuko uja kumuuza Tshegofatso uja "Ah, iwe bwera ku- ndikugulire ndimgulire mwana zovala kaya ndimgulire chani anamuyitanisa kupita pamalo kwina kake koyamba anapita kachiwiri anamuuza kuti ubwere ku nyumba kaya uzatenge ndalama za mwana zoti ugule zovala mimba ano itafika miyezi 8 iye ujadi ananyamuka kupita kumene kuja anatsanzika bwinobwino kuti "Ah, ujeni Ntuthuko wandiyitana ndikupita kunyumba kwa Ntuthuko ati ndikatenge ndalama za zovala za mwana anapita kumeneko Aunt ake anadabwa Tshegofatso sanabwere. Anayesera kumuimbira foni kuti chani sizinatheke. Palibe samalandirako yankho lililonse nde anachita mantha kuti ah munthu uja ananena kuti akupita kunyumba kwa Ntuthuko. Nde anapita kukanena ku polisi kunena kuti ah, munthuyu sitikudziwa kuti ali kuti ali ndi mimba yayikulu yonena kuti ili kumapeto. Nde apolisi anayamba kufufuzafufuza kuti ah, munthu angakhale kuti ali kuti koma sipanatenge nthawi u- ogwira ntchito za environment yu amayenda kuthengo kwina kwake ali kumeneko anadabwa kuona ngati chinthu chikulendewera mu mtengo atata atayandikira anakapeza kuti ndi mzimayi wa mimba yayikulu wamangiriridwa pa kho- pa- pa khosi pa mtengo akulendewera pamene paja komanso womberedwa pa mtimapo Anaimbira foni ku polisi, apolisi anabwera kumtenga kumtsitsa eya ndiye atalinganiza anapeza kuti kunali kale report yonena kuti kuli munthu woti watani mzimayi wina wasowa wa mimba abale akenso atauzidwa amene amamsakasaka aja anazanchita identify kutidi ndi iyeyo ndi Tshegofatso nde apolisi anadabwa kuti munthu uyu analowera kuti nde ubwino wake anatsanzika kunena kuti ndikupita kukakumana ndi Ntuthuko apolisi nkupita kunyumba kwa Ntuthuko uja kukanchita question Ntuthuko kunena kuti ah, anabweradi koma watani wapita nde kunalinso cctv nde anaona kuti ah, zisavute tiyang'ana chani tiyang'ana cctv nde anayang'anadi cctv anapeza kuti anaona Ntuthuko ndi Tshegofatso akufika kumene kenako akutuluka mnyumba akuoneka kuti akudikirira panja pa geti pabwera taxi wakweramo yapita uyu nkubwerera of course pa cctv-po panasowekera 3 minutes 3 minutes ya cctv palibepo chimene chinachitika pakati pa nthawi imeneyo sipakudziwika koma apopo anaoneka kunena kuti Tshegofatso anakwera taxi kumapita Ntuthuko anabwerera mnyumba mwake nde apolisi ubwino wake anayiona galimoto ija anayamba kuchita follow up kuti galimoto ya taxi ndi yandani mpamene anapezeka kuti anayipeza taxi mwini wake wa taxi uja anamugwira kuyamba kuche- kuchita question sanachedwenso sanavutenso sanakane anangovomera kuti ndinedi ndamtani ndamupha ndamuombera nde amadabwa kuti iwe kumupha ndiwe ndani why mpamene anafotokoza kunena kuti ndinachita kutumidwa ndinachitidwa hire ndi Ntuthuko ati sakumufuna safuna kuti amusokonezere banja si koyamba ayi takhala tikusakasaka njira zonena kuti munthu ameneyu tingamuphe bwanji anandilonjeza kuti andilipira 70000 rands mpameneno apolisi amati "Ah, nkukamgwiranso ndani Ntuthuko uja Ntuthuko of course amakana koma apolisi atafufuza anapeza kuti taxi driver uja si taxi driver chabe anali mnzake wa ku sukulu anali mnzake wakalekale anaphunzira limodzi sukulu ndi anthu odziwana koma Ntuthuko ananena kuti akundinamizira chifukwa chonena kuti palibe umboni wina uliwonse wonena kuti ine ndamtuma kunena kuti aphe munthu ineyo kunalibeko komwe apha munthuko apolisi anayang'ana foni yake ya Ntuthuko anapeza kuti mulibemo china chilichonse olo foni olo message yopita kwa munthu amene uja ayi nde munthu uja anati iyayi amanditumiziradi ma message ndipo timayimbirana mafoni koma phone number yake si imeneyoyo amandiyimbira foni pa foni yachilendo nde anawapatsa phone number ija kuti phone number yake ndiyi yomwe amagwiritsa ntchito Ntuthuko ananena kuti akundinamizira namba imeneyi sindikuyidziwa si namba yanga nde apolisi anachita check namba imeneyoyo ya chilendoyo anapeza kuti pena paliponse pamene pamapezeka kuti namba imene yapanga ping pamakhala kuti pomwepo pakuchitanso ping namba yeniyeni phone namba yomwe amagwiritsa ntchito ntuthuko kuti ngati ya ntuthuko ikunena kuti ili kunyumba kwake ya chilendo ijanso ili kunyumba konko paliponse mafoni awo amakhala kuti ali pamodzi nde anapanga conclude kuti ndiye kuti ndi foni yake amayenda nayo limodzi ndi foni yomwe ali nayoyo sizingatheke kuti mafoni awiri adzikhala pamodzi pena paliponse asakhale kuti si iyeyoyo komanso kudziwana kumenekoko kwa anthu awiriko nde munthu amene anamulemba ntchito uyu mzakeyo anampha tshegofatso uyu anafotokoza kunena kuti chifukwa chenicheni chomwe anafuna kumphera china china chonena kuti iyeyo amafuna kuti amkwatire rozita uja mwa, mwa mtendere komanso rozita anali atalandira trust fund ngati ndalama inheritance kuti anasiyiridwa chuma ndi ena ake mwina anamwalira kwawo anasiyira ndalama zambiri nde ntuthuko amafuna ndalama zimenezonso amaonano kuti chibwezi ichi chikangotha sindikadyerera nawo ndalama zimene zijazi nde samafuna kunena kuti wina aliyense amsokoneze amafunisitsa kuti ankwatire rozita uja chifukwanso china china cha ndalamacho nde uyuyu anali ngati kuti chipsinjo pa moyo wake wina kuti amsokoneza mishoni yake yoti akakhale ndi chuma through mkazi wake u- u- rozita uja ulendo wina ati anamuyitanisa tshegofatso kuti ubwere ku mcdonalds ndikugulira chakudya koma ulendo umenewonso anali atantani atamukonzera 6 days before kumupha analinso atakonzanso kuti amuphe tsiku limenelolo koma plan yawo inakanika and plan yeni yeni inali yonena kuti sinali yoti amuombere zoomberazo anasokoneza ndi otumidwawo iwo amafuna kuti angomugwira ammangirire pa mtengo amlembe atenge foni yake alembepo message ngati kuti kutsanzika kuti ine dziko ndatopa nalo basi ndikufuna ndingofa komano chifukwa chonena kuti mmene uyu taxi driver amapita kukamtenga anamwa mowa atamwa mowa analedzera nkupeza kuti wakhala ngati wasokoneza pulani yawoyo nkumuombera by kumuombera zinasonyeza kunena kuti munthu watani wamupha komabe pulani yawo inali yopanda pake anyway chifukwa chonena kuti munthu wa mimba yayikulu ya miyezi 8 sangakwere mpaka mmwamba mumtengo mmene anamutanimo mmene anamumangiririramo komanso amene anamchita uh, examine ananena kuti nthawi yomwe ana- olo anamuombera sanafe mmene amam'mangirira anali akadali moyo komanso mimba yokhala ya miyezi 8 anapha ndi mwanayo yemwe chifukwa mwanayo given anali moyo kwa kanthawi kufikira poti chani anapezeka kuti basi amayi akewo atafa nde anakhala ngati kuti ndi mlandu wopha anthu awiri osati munthu mmodzi nde nkhani yake inali yoopsa zinabwereranso ku zomwe zija za violence against women kuti azimayi anakwiya kwambiri kodi kodi zimenezi zongopha azimayi chisawawazi bwanji ati ku south africa miyoyo ya 51% ya azimayi ili pa chiopsezo chifukwa cha mmene amatani amavulazidwira ndi azibambo nde anapezeka kuti oh, hitman uja amene anatumidwa uja anampanga sentence to 20 years anampasa 20 years chifukwa chonoti iye anasanduka mboni wa boma against ntuthuko ndi anafotokoza kunena kuti atamutenga mtaxi muja Tshegofatso sankadziwa ankangoti wakwera taxi yopita ku nyumba anamuuza munthu uja direction ndi taxi ija inayenda ndi anadabwa kunena kuti ikudutsa pamene amayenera kukhotera kuti adzipita ku nyumba ati ndi anamfunsa munthu uja kuti "Ah, pamene amayenera kukhota ndi apo pakwathu ndi apo ndi munthu uja ananena kuti ah sorry ndima- ndinayiwala zina zake ndikangotenga zina zake ako ndibwereranso ndikakusiye iye uja akuti anangoyankhula kuti okay anangodabwa kupita naye chapathengo munthu uja nkutuluka ndi mfuti nkungofika kumuombera atamuombera nkumubwezeretsanso mgalimoto muja nkuyamba kuyendayenda kuyang'anayang'ana kuti akamumangirire pati mpamene amakaupeza mtengo umene unkukamumangirira pamene popo nde anafa imfa yochititsa mantha imfa yowawa imeneyo nde nkhani ya Tshegofatso Ntuthuko anayesera kukana mulandu koma khoti linapeza kuti iye ndi amene anali mastermind taxi driver yo a- samamudziwa nkomwe Tshe- Tshegofatso panalibe chifukwa china chilichonse chomwe akanamphera kupatula kuti anatumidwa nde Ntuthuko anachitidwa sentence to life in prison amachita za matama zotumbwa mkhoti ngati kuti alibe nazo ntchito chimene chili chinthu chomvetsa chisoni kwambiri koma anthu tizionetsetsa anthu amene tikuchita nawo link up kuti ndi otani zikomo kwambiri